aa kalatatu imachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji tsiku la lero ife abale anu kuno kumudzi kwanu ayi ndithu ambuye akutisamala pano patu tinagwiritsa kwambiri zija amati amasamalira mbalame zakuthengo zoti sizilima kuveka maluwa oti sakhalitsa amakawotchedwa amwene nzoona tikumangozindikira tadutsa basi zochitika zikamachitika anthu akamadandaula kuti kaya nde tidutsa bwanji kaya zinthu zakezi kaya nde zithera bwanji kaya ayi ndithu dala tikumangozindikira kuti tadutsa basi ambuye ndi wabwino koma Mundilole ndithokozenso basi zotsogola kwathu kuno za Kweze. Makamaka ndikambepo za Kweze Courier, katundu wanu kutumiza ndi Kweze Courier, umangodziwiratu kuti apa basi zonse zili tayale, amakafika mu nthawi yabwino. Kampani yokhayo imene ukatumiza katundu lero, amakafika kumene akupitako lero lomwe komanso amakafika ali yense bwino bwino osati ayi kukhala ngati chaphwethulidwa ichi ayi ndithu ayi kwathu kunotu zambiri nde zikuchitika chimwene zina tikumangosankha kuti i kaya amwene tiye tione kuti zinthu zake zitha bwanji koma ndithu kuchitika zinthu zoti panopa ndayamba kuona kuti mwina mwake timuyitane kaye mnyamata uja Alfred the insect killer kuti atilole tituluke mukaye mNyasalande buno tonse abwere adzapopere kaye mankhwala kenaka tidzachite mwina kuyambiranso mwina make mukudabwa kuti kodi obwande kodi chikuchitika ndi chani pena pake ndikumalepheranso kumvetsa ineyo kuti chikuchitika ndi chani achimwene mukalata yapita ija panopa ndakambapo kuti amwene zikuoneka kuti anthutu akutitola kwambiri kuchita zonse zimene angathe chifukwa ifenso tasankha kusatengapo udindo wathu amwene tasankha kumangong'ung'udza ndiye nthawi yeniyeni yoti tsopano tione kuti chikuchitika ndi chani zikuoneka kuti nthawi imeneyo tilibe ngati kwathu kuno zinthu zambiri zikuzondoka zikuzondoka chifukwa cha ife amwene mkwiyo wathu pena pake sukutithandiza Nakuuzani kale za mkwiyo wopatsirana kwathu kuno. Ndi woopsa osati sewero. Auje anakwiya ndi auje, ndiye inunso mukwiye ndi aujewo. Kenaka tonsefe tiyeni tikwiye. Mapeto ake tsopano kumangotukwana basi mosekwachera. Ndiye misiteki yake ikumakhala yoti ifeyo pochedwa ndi kutukwana amwene opakulawo akumakhala kupakula. Pochedwa ndi kuchita mademo ngati achita kutilemba ntchito zinthu zikunkerankera kuonongeka amwene chimene chitu ndi chimene chikumatipweteka kwambiri mkwiyo wathu wakhala uli umodzimodzi kwa nthawi yayitali koma sukutithandiza ndi ife odzala ndi mkwiyo koopsa kufikira kuti zenizeni zofunikira kuchitika zikumatipita ife tili ndi mkwiyo amwene Pena pake kachipwirikiti kamene kakuchitika kwathu kuno, ndayamba kumaganiza ngati obwantasa tsopano kuti koma inu mwati kachipwirikiti kamene kakuchitikaka ena ake sakutipanga bizinesi mwati ena ake sakumavundula dala madzi kuti titanganidwe ndi zina tisakhalenso ndi chidwi choti tione kuti kunjaku kuchitika chiyani sakupangira dala koma kuti tisakhale ndi nthawi yoyika njira zolimba zokhaulitsira onse amene ali atali manja chifukwa ndiye kutukwana tatukwana mtundu wonse mademo tachita mtundu wonse koma pamene zimenezi zikuchitika mochuluka ndi pamenenso tikuyalidwa udzu pa mimba mochuluka ine pena pake ndayamba kumaona ngati ena ake amachitira dala kutisokoneza ife tidzikangalika ndi zina ndi zina kenaka uku ena ake akupanganso zawo zikamadzaphulika kuti hii ukutuku zikumakhala chedwa nazo anthu awomola kale apita Pena pake ndayamba kumaona ndithu kuti makosana akutipanga bizinesi. Mbava zenizeni zikumapanga zinthu zoti tizitanganidwa nazo, kulankhula, kumenyetsa mitu yathu pansi, kudzichekacheka, kutukwana mtundu wonse. Kuseliku, anthu ena akupanga zawo. Koma ndife fuko lomvetsa chisoni kwambiri achimwene. Fuko limene timakonda kulankhula kwambiri Koma zikatero, basi, nkhani zake zimathera pomwepo popanda chochitika. Kwa kanthawi ndithu kuli nkhani zambiri zimene talankhulapo zokhudzana ndi kubedwa kwa chuma chathu kuno. Anthu ambiri amene mayina awo aipa, koma kuli zii, palibepo china chilichonse chochitika amwene. Mathero a nkhani zambiri zimene zakhala zikuchitika kuno akumakhala omvetsa chisoni kwambiri, osadziwika ndiponso ndikukayikiranso ngati adzadziwikenso. Kwathu kuno kwachuluka ma mafia ndi ma ninja amwene amavundula madzi mukamalumana lumana iwo amakhala akuomola nkumapita. Ndikudziwa mwina mwake mmene mukuwerenga kalatayi uku mukudzifunsa kuti kodi obwande ndiye kuti mukuti bwanji kwenikweni? Mukuti vuto ndi ifeyo anthu wamba? Eya achimwene vuto ndi ifeyo kukonda kuombera mfiti m'manja. Pomadzazindikira kuti hii kali ndi mfiti! too late nakuuzaniko nkhani ya mnyamata wina amene tsiku linalake akugona mnyumba mwake adamva phokoso la anthu oonerera mpira panja pakati pa usiku anali odabwa kuti koma nthawi zino anthu akupanga za mpira anaganiza zokasuzumira kuti akaonetsetse zinalidi zoona pa galaundi panali pali anthu ochuluka kwambiri kudyetsera maso kuonera mpira wachitanyo osafunsanso kuti kodi inu Anthu nonsenu mwachokera kuti? Anangolowera nawo m'gulumo, nayenso n'kumachemerera. Kenaka zitakoma, anaganiza mpakana zolowa nawo m'bwalo la zamasewero kukamenya nawo mpira. Anangodabwa nthawi imene amati adzimenya buleti pagolo, basi, phazi lake lamenya mutu wa munthu. Iye pamodzi ati, Inu, si mutu wa munthuwu! wapeza pa ground palibe oloko ndi munthu mmodzi yemwe ali yekha yekha mpamene amadzazindikira kuti a kani nali pa bwalo la mfiti eti kani kusafunsa kuja nalakwitsa mpakana ndaombera nawo mfiti m'manja mukati anga ayapita ija ndakambapo kuti onse amene akuba anthufe tikuwadziwa bwino lomwe zizindikiro zonse zoti akuba anthufe tikuzidziwa bwino lomwe Miyoyo yawo yangosintha poyerayera. Koma m'malo mofunsa kuti kodi ndiye izi zikukhala bwanji izi, zimenezo sitipanga ayi. Akatiomba mpamene timabangula kuti anthuwa mbava mwamva inu! Akamapereka thandizo losiyanasiyana, kugawa ndalama ngati Father la Khirisimasi, tonse timaombera m'manja kuti zili bwino kwabasi! Osafunanso kufunsa kuti koma akuluakulu amenewa akuzitenga kuti ndalamazi? Bizinesi imene akupanga anthuwa ndi yotani kuti mpakana akafike polemera chonchi? Kenaka ndikumangomwaza ndalama? Anthu akamatibera kuno tikumakhalanso kuti ifeyo tasonkhezera nawo amwene. Alipo malamulo kwathu kuno abwinobwino oteteza anthu kuti asamatalikitse manja pa ndalama zathu. Koma ife tasankha kumangotukwana m'masamba a mchezo basi osafuna kukakamiza anthu audindo kuti atsatire malamulo. akamatibera tikumaombera m'manja bige bige bige bige tiponyereni kena kake bige ndalama zathu zomwe kumachitanso kuwapempha nyumba yathu yoluka malamulo nayonso imangothera poluka malamulo abwino kwa basi koma kodi kuchitike chiyani kuti malamulo agwire ntchito bwino ayi ndithu iwo bola kulandira ma alawansi basi Chikuchitika ndi chani ndi lamulo lokhudza kuchuluka kwa katundu amene munthu ogwira ntchito za boma ali naye? Lamulo labwinobwino ndithu loti titati tilitsatire bwinobwino anthu ena ake azichita mantha kuchita zina ndi zina zimene akuchita. Kulitsata bwinobwino lamulo kuti nthawi ndi nthawi anthu ena ake adzikhala pansi ndikumaunika kuti Kafadala mmene amayamba ntchito ankati ali ndi katundu ochuluka motere, Pano zaka zitatu zapita, kodi katundu wake akugwirizana ndi ndalama zimene amalandira? Nanga china ndi chani chimene amapanga chimene chikumubweretsera ndalama? Ayi ndithu, ife chimene tidadziwa ndi mademo basi. Chilichonse chingachitikecho, mademo basi. Anthu akutiomba uku, ife tikuchedwa ndi mademo. Anthu ndalama zathu akumabetsa pa juga, ife tikuchedwa ndi mademo. ma dollars akutivutawo anthu ena ake akumakhala nawo anzawo akumabwera kudzawaninkha matumbamatumba ife tikumachedwa ndi kutukwana m'masamba a mchezo pa filling station ina yake ku Lilongweko anthu kumagawana ndalama kumeneko ma 500,000 zikumatipweteka koma tikumalimbikira mtunda opanda madzi amwene anthu akutiyala udzu pamimba uku Michewu Hardware and Auto Parts ku Mpemba amakumbutsa kuti msewutu uja wa Blantyre bypass chonde musatipange bypass komanso Mwanza Stadium kodi zikuti bwanji koma? ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande